okay lero achimwene ndadzukabe munthu ozunguzika kwabasi kwathu kuno kudzaoneka kuti za mavutozi sizikutichoka achimwene mavuto atikhudzukira penanso ukamakhala kumaganiza kuti koma kodi zimenezi zatichoka liti koma za mafuta agalimoto achimwene zinayamba ngati zocheza koma mm, ayi ndithu malodza enieni tinayenda ulendo upita ku tauniko ukaona mmene makosana amagalimotowa akuzunzikira anthu akuluakulu mimba bulala zawo pa mtunda kumatongoza achimwene nkhani ya mafuta inafika potopetsa penanso kumadzifunsa mafunso ochuluka kuti kodi ndi chiyani koma inde zoti kwathu kuno forex imavuta ndizoona ndithu koma kodi basi inu basi kulibenso yankho moyo wake tizikhalira umenewu basi moyo womathamanga ndi zigalafawu kusakasaka mafuta agalula chaka ndi chaka ndikudziwa nanunso pena pake mwabalalika ndikudziwa mukumbukira zina zimene makosanawa anakhala akulonjeza nthawi imene ija atadzimbidwa ndi mkhuto adanena m'maso muli gwa kuti musadadaule mavuto amafuta agalimoto amene timakumana nawo kwathu kuno sitidzawaonanso takonza zonse lero lino chisokonezo chokhachokha achimwene anthu kumatsuluka ndithu kusowa mtengo wogwira kadziko kathuka inu kumayenda ngati mwina make atsogoleri kulibe kumayenda ngati mwina sitikhala ndi nthawi yomanong'onezana kuti akuluakulu zikudzaoneka kuti nkhokwe zathu zamafuta zatsika kwambiri tiyeni tipange china chake tisafikenso padzana paja zikudzaoneka kuti pali kutayirira kwambiri kwathu kuno anthu okhudzidwa aliyense akupanga zake zimene zikumusangalatsa basi mapeto ake kumakhala malodza ngati amene akuchitika pakadali pano zinandikhudza achimwene galimoti zotamidwazo zili ndandandanda pamalo omwetsera mafuta azibambo ena atafundira timabulengete tawo kwinaku akudikira kuti mwina mwake amwetsere mafuta mmenemo ena ndiye kuti akukandira nsima mchikalaya kukonzekera kuti ikapsa angochita chokhuthula basi ndiwo zake bayibayi kwinaku akudikira chigalimoti chonyamula mafuta otamidwawo kuti chitulukire azibambo akuluakulu ndithu kusandutsidwa makape poyerayera ntchito m'maofesimu kuyima anthu ntchito magwire ali pamalo omwetsera mafuta ndithu zinthu zinazi achimwene tizichita nazo manyazi osati kuchita manyazi kokha komanso zitipsetsa mtima ndi kuyamba kuchita zinthu zathu molondola zikumapweteka achimwene kuti kwathu kuno tayamba kukhala kadziko komangokhala ndi mamisiteki paliponse chilichonse chingachitekecho misiteki yokhayokha kodi chikuvuta ndi chani bwanji tikukanika kuchita zinthu molondola nkhani ya maphasipoti oyendera pa maulendo ndi wowowowowo mpakana kufika pamalo a makhumfu chipwirikire chokhachokha kumakhala ndithu nthawi yayitali anthu akukanika kupeza njira yabwinobwino yothetsera mavuto kumakhala kumenyana anthu ali pa mzere ena amagona pomwepo kuti alandire ziphaso zoyendera pa ulendo chaunzika chenichenichi kuti chitengedwe koma ndiye ndewu zokhazokha mwene lero ndizi nthawi yolembetsa makaundula wamasankho yafika anthu ena mpakana pano alibe zaunzika kodi moyo umenewu ndi moyo wa mtundu wanji ziphaso zoyendetsera galimoto zimene kuti zituluke ndiye matatalazi mpakana munthu nkhani yake yokhudza chiphaso choyendetsera galimoti kumachita kuyilemba mu ukope akuti pepani inu atrafiki amene mukuonawo ndi Bwande Bwantasa mandevu ndi yemweyo ndithu kungoti matchini athu avuta ndiye nkhope yake sitingathe kusindikiza kubwera nkhani za fotereza otchipha ndiye ndewu yokhayokha achimwene paliponse ndi wowowowowo Kukanika kuti mumvane chimodzi, kukanika kuti mwina zinthu zingalongosoke. Zimenezi ndi zimene zumatipatsa mafunso ochuluka za atsogoleri athu amene ali m'maudindo kumtundaku. Kodi komadi amakhala m'maofesimo? Amatanimo? Mwati samangosewera dzibhaka amenewo kapena kugulitsa zitumbuwa? koma zoona mitu yonse ya viwanthu vophunzira bwino vili mwathu munozi tingamazunzikebe chonchi mpakana azibambo ndithu umakhala akuthamanga ndi zigubu pogona pawo kumalota nkhani ya zigubu pakama pawo kumalota ali pa mzere chigubu chawo chili m'manja akuchita mabokosheni ndi anyamata akabaza a njinga ya moto vuto la mtundu wanji lopanda yankho lokhazikika azibusa ndithu abwinobwinotu akumakaphunzira phuzo m'malo momwetsera mafuta nchifukwa chani tikulolera kuti umunthu wathu uyesedwe chonchi nkhani za ngozi zija mwina mwake zimamvetsetseka kuti mwina panalibe kuchitira mwina mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi panalibe kuchitira mwina kutabwera kaya kuti kaya fuledi kaya kutabwera kaya gombe nthawi imene ija zidali zomvetsetseka tidangozindikira zachitika tinalibe mtengo wogwira koma mavuto ngati awa amafuta awa achimwene aa nkhani yayikulu ndi chibwanatu nthawi timakhala tinayo yoti tikhoza kukonza zinthu zina zake nthawi imakhalapo yokwanira yoti tikhoza kunena kuti panopa zakuti sitichita kaye tikufunika kuti tione kaye nkhani za mafuta zithera pati koma ayi ndithu tondovwiru mpakana kumaona ndithu zinthu zikuzondoka tikuona ndi maso athuwa kumangoti vuto ndine sindinetu ayi vuto ndi foresiti ndalama zakunja nde ndi zimene zikutivuta nkhani kumakhalano yoti ndalama zakunja zikukuvutani pano mangogulitsa kumene chingambwe chanu ndiye kuti tifike januwale tizitenga kuti ndalama zakunjazo ife mutikhulukira mwina mwake ndi umbuli wathu komabe timaona kuti zinazi Zikumafunika kulingalira mozama, kumadziwa ndithu kuti mafuta a galimoto ndi amene amayendetsa chilichonse kwathu kuno chokhudza chuma. Akapanda kupezeka china chilichonse chiima, ndipo chuma chilowa pansi. Ayi ndithu, koma zoona kumpandoko tidzichita kukuposani kuganiza ifeyo obwanta asasande tu. Iyayi, iyi ya mafutayi ngakhale titachita kulemba anthu ochuluka motani kuti adzijiya kuti ayitu zinthu zili bwino, iyi yokhayi ikanika. sizikuoneka bwinoyi anthu khala ngati asinthana kaye amene mmbuyomu ankagona mmisika yogulitsira chimanga kufuna kuti agule chimanga panopa anasinthana mabwasala akuluakulu amagalimoto awo ndi amene tsopano akumagona malo omwetsera mafuta kuti galimoto zawo zimwe mafuta ndipo mwina apitirizebe kuyenda ndiye akumamvetsa chisoni mabwasala awo Kusiyana kwa ifeyo amphevu mdyera kunthiko akuno kwa chafera nthengo kwawo kwa matekenya ndi chakuti kugona pa fwirriti pa fumbi kobo sitionanso chinthu chachilendo tidazolowera koma awawa mabwasala akhala akusaka mafutawa akatambalala pansi kumaotha moto kwinaku akudikira mafuta akumamvetsa chisoni akati adzipinda agone inuyo nde kumakhala mikonono koma inu anthu a vindalama vawowa muli mkonono mwamva inu amachita kukhala ngati mwina mwake mkatikati mwa mimba bulaala zawozo muli kagulu ka anthu kamene kamakhala kakupolokozana mkonono wina akadzati "Hoi," winanso kudzafika kuti "Ho, ho, hoi." ho ndiye mkonono wina umamveka ngati mfuti ya gogodera kuti pa pa pa pa pa He, prr. kuti akuluakulu mkatikati mwa nyumba zikuluzikulu za mipanda kwa mabwanaku kumakhalatu zinthu mpaka kumeneku timamva kuti makoswe mnyumba zawo sakhalamoyi amathawa kodi angathawe bwanji ndi mkonono wake umenewu timaumva m'malo momwetsera mafutawo kodi mtendere angaupeze bwanji makoswe m'nyumba mwa mabwanawo ndiyetu akhoza kumangosokonekera okhaokha nkumadzifunsa kuti ndi chiyani chimenecho khoswe wina akadzati zikumveka ngati makombola koma makombolanji akutuluka mkamwa mwa bwanawo chifukwa chiyani pena pake a Chatsika amayenera kuti anyamata awo akhale pansi aonikenso mozama tinenatu ngati amakhala ndi nthawi yokhala pansi ndi anyamata awowo vuto ili ndi lalikulu komanso loopsa kwambiri. Likuwononga zambiri, likubweretsa dambisi kukhosi kwa anthu ambiri. Ili lili kupanda kusamala, izi zomangokuwa kuti ujeni ndi lomweli ili! Ena ake akhoza kudzadzidzimuka ali panja akumadziuza kuti ujeni luja ukhala ngati ndi lomweli ili.